ya wụ enigwe a na-ekwudo okwu maọbụ ọkụ mmụọ a na-ekwu okwu ọ ọ pụta na ọkụ mmụọ dị n'ụwa enigwe dị n'ụwa ọkụ mmụọ dị n'ụwa mgbe ị ji apụta fụ onye na-ata afụfụ kwa ụtụtụ ọ na-atọfa kwa ụtụtụ ọ na-epe nkụ kwa ụtụtụ ọ na-atụ akpịrị ihe o ji egbu onwe ya ị hụzi onye nọ n'ihe a na- na-eri pọtọpọtọ gburugburu onye ahụ anụ ọ nnukwu afụ ka ọ nọ n'ụwa ọ mgbe ọ nwụrụ ọ bụ ọgaranya
Maazị biko onweghị onweghị nwere ike ịkọwatara anyị ihe gbasatara em iyi ụwa onweghị ihe ị nwere ike ikwu- ịkọwatụ na ya nụ maọbụ asị na mmadụ lọrọ mmadụ ụwa Ọ ka ị ka mmadụ ga-esi mara onye lọrọ ya ụwa anụ n'ụwa Mm. nke a jiri na onye nwụọ na ọ nọ n'eluigwe o nweghị onye nọ n'eluigwe Ịma- eh, kịta ị kwuru ihe a na ịma na eji ihe a convince anyị like a- ama ama m ka m ga-esi kọwa ya ka sị na onye nwụọ onye ahụ agawa ọkụ mmụọ like abịa ndị ndị ụka asị anyị na onye nwụọ ọ gawa eluigwe gawa ọkụ mmụọ ama maazị ama ama ihe ahụ ọ wụ eziokwu Ọ- ọ- ya, ọ nweghị onye ọ nweghị onye nwụrụ nọ n'eluigwe
ya wụ enigwe a na-ekwudo okwu ma ọ bụ ọkụ mmụọ a na-ekwu okwu ọ ọ pụta na ọkụ mmụọ dị n'ụwa enigwe dị n'ụwa ọkụ mmụọ dị n'ụwa mgbe ị ji apụta fụ onye na-ata afụfụ kwa ụtụtụ ọ na-atọfa kwa ụtụtụ ọ na-epe nkụ kwa ụtụtụ ọ na-atụ akpịrị ihe o ji egbu onwe ya ị hụzi onye nọ n'ihe a na- na-eri pọtọpọtọ gburugburu onye ahụ anụ ọ nnukwu afụ ka ọ nọ n'ụwa ọ mgbe ọ nwụrụ ọ bụ ọgaranya ọ nnukwu afụ ka ọ bụ ikekwe ọ bụrụ ihe ndị ochie metere ma onye mmadụ mere ya ikekwe ọ bụrụ ihe nna nna ya metere iji ya ome onye chukwu okike kere dịga asị ha ka ọ bịa ma kpọtụ ọ ihe ọjọọ gburu ihe ọjọọ na-edebe ndị mmadụ ọ ikekwe ihe ochie nna nna metere ọ bịazie n'ọ- n'ụwa ọ- ọ pụtara ọ taa afụfụ ya onye ga-eti ime nwa mmadụ ihe ọjọọ otu i si fụ nwa mmadụ sikwa otu a nete nke gị Okay. otu i si nete nwa gị i je nete nwa mmadụ Okay. ọmanya maka enigwe adịghị enigwe adịghị ụlọ ụlọ ya enigwe dị ọ sọọsọ ọkpara nwa jesu kristi nọ n'enigwe o nwezighị onye nọ ma pita ma jọn ma ini ka e nichara ha n'anị

Onye nna ya ọ nọ n'eluigwe si n'eluigwe rite o were ya maka nna ya nọkwa ebe ahụ ya ya sị onye ọ na-agụ ibeli ihe ebe jebe iri Ị gaa ikere nke onye egwu ka nne gị oke rụtụrụ ya nụ. onye ahụ emere nna ike ji oje eje ebe mmadụ mere nọrọ mmerụ ike ji Mm-mm. Mm, ị nọrọ mere ma jewu ebe a na-ebupụta ọgwụ na-emecha ya onye abụọ nwụrụ
ya wụ mana ka m jụọ gị maka ihe gbasatara iyi ụwa before anyị abanyezie na enugwe adịrọ maọbụ ọkụ mmụọ adịrọ ya iyi ụwa ka ka mmadụ ga-esi mara onye lọrọ mmadụ ụwa onye nọrọ mmadụ nwere ụwa agwa onye nọrọ mmadụ ụwa o mere ka ihe isi ji a mụọ nwata agwa ọ ya-akpa onye na-akpa ka e ji eje be dibịa Dibịa na-ahụ ụzọ ọ gwa gị onye ka onye nọrọ ụwa. Okay. Mm. Ị gbazie agụ mara onye nọrọ ụwa ha eje kene nkene ụwa nwa onye nwere ọganihu ebido do nwa. Okay, mana ọ bụrụ na onye tara afụ n'ụwa nke na ụwa mbụ onye ahụ takata afụ takata afụ were nwụọ ọ- ọ- a bịakwa mụọ nwa ọ bụrụ na onye abịaghachitekwara ụwa Eh? gịnị ka a ga-eme o nwe ihe a ga-eme ka ụ- ka ụwa nke abụọ ya ka ọ hapụ ịta ụdị ka afụfụ ahụ a na a na a na asị gị na a na-ekwu iri okwu nwa m afụfụ ị taa n'ụwa m ụwa mbụ wee na na ije ha atazi ya n'ụwa a na-ebiri ebibi ụwa ụbọsị a na-enyi onye ahụ a na-akwa onye ahụ a ga-ebiri ebibi ụwa ozu ahụ e- e- onye ahụ nwụrụ ọkpụ nwoke na ọkpụ nwaanyị abịa bieli ebibi nwa m ụwa a ị pụtara ụwa ọzọ ị je-abịa ihe apụtakwazi ya ije inike niile afụfụ ahụ ya atazi ya n'ụwa ya apụta ọgwụ a na-ebiri ya a na-ebiri ya onye ahụ ya wụ okwu a na-adị ire maka Okwu ana m- ana m ile. afụkwa as- abịa inyi mmadụ efụkwa ndị okenye nwaanyị okenye nwoke abịa Mm. na-asị ya nna otu a i si nwụọ ọnwụ ị gakwaha anwụ ọnwụ Mm, ike, ọnwụ ị ike, gakwa ahụ ya. adịakwa ahụ nwa ya wụ okwu ahụ na-adị ire Nwa ọ dị nnukwu ile nụ. okwu ọnụ dị ile ehe Ma okwu ọnụ ka chukwu ji kee ụwa okwu ọnụ nkịtị a naghị agwọrọ ya ọgwụ okwu ọnụ okwu ọnụ i were nwa ọnụ gị bụọ nwa gị ọnụ ihe ahụ ị bụrụ nwa gị ya-eme ọ ya e ji asị nwa ka anyị na-eje eje bịa kwuo okwu ekwula okwu ekwukwana ekwekwana na nwa gị mere ihe a ka ị gwa ya okwu dị otu a na ọdụ okwu ọnụ dịkwa ile Okay.
ya o ndị na-ekiri vidio ma ọ bụ na ị bụ nne na nna na-ekiri vidio a, ee ị nụ ihe maazị kwuru ama maka ama m na em, ụmụaka ọgbara ọhụrụ kịta onye ọbụla na-eme isi ike ịmago ịmago. So, ọ bụrụ na nwa gị na-akpasu gị iwe too much ejikwana ọnụ gị were bụọ ya ọnụ mm? ejikwara ọnụ calm kwa down mm? ka hapụkwa ịwụ ọnụ anyị ị bụrụ nwatakịrị ahụ o mere gawazie o mere kama ị na- ị na-arịọ na-ekpe n'isi ya ka o were hapụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme mm? okay maazị daalụ hinne ezigbo ada ezigbo ada maazị